Mfumu wa mafumu, yandidabwitsa nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata uyu. Mnyamata ameneyu amachokera ku Nigeria. Mnyamata ameneyu ndi wopemphetsa. Wakhala akupemphetsa kwa zaka 16 koma leroli ndi bwana. Mnyamata ameneyu adapita ku Italy kudzera ku Libya. Atafika ku Italy zinthu zidavuta. Pepala sadalipeze nde amangokhala kwa zaka 16. Zimene amapanga mnyamatayu ndi kupemphetsa basi. Analinso ndi munthu amene ankamusunga m'nyumba mwake. Ndiye iyeyu mamawa kukacha amadzuka kusukusula bobo kupita kumsewu kukapemphetsa ndi cholinga choti azigulira chakudya. Nthawi zinanso ankaganiza zobwerera ku Nigeria koma chifukwa chakuti ndalama analibe, sankathenso kudzera panyanja kachikenanso. Ndiye amangokhala ku Italy kuja opanda chiyembekezo. Ndiye amakhalabe kukhalira kupemphetsa koma ndalama zimene amapemphetsa zija amatenga zina amasewera scratch card. Atenga ndalama kukasewera scratch card. Scratch card ndi game, ndi za ma betting zomwezi. Ndiye mwezi unowu mnyamatayu anawina ndalama yokwana 500 K Euro. Ndalama yochuluka kwambiri. Ndalama imene kuipanga convert ku Naira ndi 800 miliyoni Naira. Ndalama zambiri kwambiri. Zotsatira zake adapita kokatenga ndalama zija koma atafika kumene kujako adamuuza kuti sitingakupase ndalamazi pokhapokha ukhale ndi pepala, iyeyu ndiye anasaka nzake amene ali ndi pepala anapitanso limodzi ndi nzake uja ndalama zija anampasa ku account ya nzake uja nde atampasa nzake uja adayambano kumuimba nyimbo nyamatayu ah ndalama zija izi ndi izi nde nyamatayu anazindikira kuti nzangayu afuna andibere kenako adapita kwa loya Lawyer anagwira ntchito yake mpakana nzake uja adamupasa ndalama zija. Ndiye panopa mnyamatayu watsegula shop yaikulu ku Italy ku Ancona Street ndi kumene kuli shop yake Mama Africa. Shop yake ndi imeneyi. Panopa mapepala aja ampasa. Boma la Italy lampasa pepala limene wakhala akuvutika kwa zaka 16 kusakasaka pepala koma samampasa. Monga mukudziwa maiko akunjaku sungagwire ntchito ngati ulibe pepala kuti uyambe ntchito ukuyenera ukhale ndi pepala nde ngati ulibe pepala palibe amene angakulembe ntchito ndi zimenenso zinamuchitikira koma panopa iyeyu ndi bwana kuposa anzake aja amene akhala akugwira ntchito kwa zaka 16 panopa ali ndi ndalama zoti angathe kugula nyumba nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro akuluakulu choti muziwe ndichi China chilichonse chimene mudusamo chili ndi mathero. Kaya mukuvutika, muziwe zoti mavuto anuwo ali ndi mathero. Chitsanzo ndi mnyamata ameneyu. Wakhala akuvutika kwa zaka 16 mu dziko la eni wake. Chimene amayembekezera iyeyu ndi kumwalira basi. Ndi kumkwirira. analibenso chiyembekezo choti angathe kudzagwira ndalama koma mulungu wamvutikitsa mnyamatayu kwa zaka 16 chimene amaziwa mnyamatayu ndikupemphesa koma iyeyu akanajoyina magulu akuba zosatira zake mulungu akanamuyiwala mnyamatayu akuluakulu mulungu ali asanakusinthe nyengo zako amakuvutikitsa kaye ndi cholinga chakuti ukhale ukudziwa njala mmene imawawira, ukhale ukudziwa kufunika kothandiza azinzako, ukhale ukudziwa kufunika kosunga ndalama, mudzaone mu nthawi imene ukuvutika, ngati uli ndi mkazi, akazi ambiri amakuthawa. limeneja ndi phunziro lakuti pamawa zinthu zikadzakuvuta usazakhale udabwa anthu akukuthawa mm -mm. ndipo uzalimbe mtima kuti china chilichonse chimene chikubwera uzathana nacho wekha usamadalire munthu nkhani zinthu zikamavuta mkazi amakuthawani ku nkhani ya njalayi akufuna iwe udziwe ubwino othandiza anzako kuti uone mnzako akuvutika atole za mudzala ukagula chakudya umpasa chifukwa chakuti ukudziwa njala mmene imavekera osamasata njira zachidule chifukwa chakuti mukasata njira zachidule mulunguso amakuyiwalani ndekuti apopo mwapholika basi mnyamatayu anali ndi kuthekera kojoyina magang kuyamba kuba izi ndizi koma iyeyu adasata kupemphesa chifukwa chakuti amaziwa kuti njira yabwino ndi imeneyi ndipo njira imeneyi sangalakwire mulungu njira imeneyi sangakhumudwise munthu koma kuti ayambe kuba akhumudwisa munthu ndipo akulakwira malemba koma iyeyu adasata njira ya chilungamo ndi bwino mu china chilichonse chimene mupanga kumasogoza mulungu patsogolo komanso kumapemphera kumaopa mulungu osalola kuti dziko likupaseni pressure mpakana muyiwale njira zolongosoka muyambe kusata njira zachidule lekani zimenezo tengani phunziro pa mkuluyu kwa zaka 16 zaka 16 kumangokhala ku dziko lachilendo kukhalira kupemphesa si chinthu chophweka koma lero ndi bwana